Igbo bụ Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekelee m ụnụ nke onye chiri ya zere aka m bụkwa nwaada Gịnịkachukwu isiokwu m chọrọ ka anyị leba anya n'ụbọchị taa bụ atụmatụ okwu e nwere atụmatụ okwu dị iche iche e nwere n'asụsụ Igbo ma naanị ise bụ nke m chọrọ ka anyị lebanye anya n'ụbọchị taa ise ndị ahụ bụ mbụrụ myiri, ọghara okwu, nhagide okwu na egbe okwu. Ka m kpọgharịa ya ọzọ. Mbụrụ, myiri, ọghara okwu, nhagide okwu na egbe okwu. Ka m kọwaa ha n'otu n'otu. Mbụrụ bụ otu n'ime atụmatụ okwu e nwere n'asụsụ Igbo nke na-egosi na ihe a na-ekwu maka ya bụ ihe ahụ kpọmkwem. Mbụrụ anọghị na ntụnyere. Nke a pụtara na mbụrụ anaghị akọwa na ihe ahụ dị ka, kama ọ na-akọwa na ihe ahụ bụ ihe a na-ekwu maka ya kpọmkwem. Ahịrịokwu, Ihe e ji ama mbụrụ Mkpụrụokwu e ji ama mbụrụ n'ahịrịokwu bụ mkpụrụokwu a bụ b ụ bụ ya bụ mkpụrụokwu e ji ama mbụrụ n'ahịrịokwu ọmụmaatụ ya bụ Ebere bụ azụ na mmiri nke a pụtara na Ebere maara egwu mmiri ọfụma Ọmụmaatụ ya ọzọ bụ Ekene bụ mbe. Nke a pụtara na Ekene na-aghọ aghụghọ nke ukwuu. Ọmụmaatụ ya ọzọ bụ Nwaafọ bụ ezi. Nke a pụtara na Nwaafọ na-eru unyi nke ukwuu. Ọmụmaatụ ọzọ bụ Ada bụ edi. Nke a pụtara na Ada na-arahụ ụra nke ukwuu. nke ahụ bụ maka mbụrụ nke ọzọ anyị ga-akọwa maka ya bụ myiri myiri bụ otu n'ime atụmatụ okwu e nwere n'asụsụ Igbo nke na-egosipụta na ihe yiri ibe ya ọ bụghị na ihe abụọ ahụ e ji atụnye ibe ha bụ onwe ha kpọmkwem kama na nke a yiri ibe ya Ihe e ji ama myiri n'ahịrịokwu bụ dị ka ma ọ bụ ka. Ọmụmaatụ, Emeka na-agba ọsọ ka agwọ ka agwọ ọ bụghị na Emeka bụ agwọ kama na ọ na-agba ọsọ ka agwọ Adakụ na-arị elu ka enwe ka enwe. Nneka na-alụ ọgụ ka agụ. Ị fụrụ ọmụmaatụ ya ebe ọ batasịrị. n'ime ahịrịokwu a ọzọ anyị ga-eneba anya bụ ọghara okwu ọghara okwu bụ atụmatụ okwu otu n'ime atụmatụ okwu e nwere n'asụsụ Igbo nke na-egosipụta na mmadụ bụ ihe ọzọ ọ na-abụ okwu ọ na-abụ e kwuo ha nghọta ha ahapụ otu e siri kwuo ya tụgharịa na-akọwa ihe ọzọ. Ọmụmaatụ ya bụ Nneka degburu mmadụ n'ule ha dere. Nke a na-akọwa na Nneka detara ihe ọfụma n'ule ha lere. Ọ bụghị na Nneka degidere mmadụ anwụọ, mba. Ihe e, ahịrịokwu ihe Ọghara okwu a na-akọwa bụ na Nneka detara ihe ọfụma n'ule ha dere. Ọmụmaatụ ya ọzọ bụ Amaka amagbuola onwe ya na mma. Nke a gosiri na Amaka mara mma ọfụma. Ọ bụghị na Amaka magidere mma mmadụ anwụọ, mba. Ya mere, ọghara okwu na-abụ e kwuo ya, nkọwa ya anaghị aga ka e si kwuo ya kama ọ na-atụgharị nye gị nkọwa ọzọ atụmatụ okwu ọzọ anyị ga-enebe anya nhagide okwu a na-eji atụmatụ okwu a egosipụta okwu abụọ na-arụ onwe ha ụka n'ofu ahịrịokwu ọmụmaatụ ya bụ Udemba bụ anụ a na-agba egbe ọ na-ata nri ị ma na ị gaghị na-agba anụ egbe ọ kwụrụ na-ata nri mana okwu na abụọ a jekọrọ n'otu ahịrịokwu ọzọ bụ ọ bụghị onye ohi mana ọ gafee ihe efuo Ọmụmaatụ ọzọ bụ, Chineke bụ ọnọ nso eru aka. Ihe naabọ na-arụ onwe ha ụka nọ n'otu ahịrịokwu ọ nọ nso mana o rughị aka ịma na ine anya otu isi ghọta ihe ọbụla nọ nso kwesịrị ka o ruo gị aka mana ahịrịokwu abụọ a na-arụ onwe ha ụka nọ n'otu ahịrịokwu ọmụmaatụ ọzọ bụ ọ dị mfe anyị arụ ya bụ ihe ndị a niile na-egosipụta gịnị nhagide okwu nke ikpeazụ anyị ga-enebanye anya bụ gịnị egbe okwu egbe okwu bụ atụmatụ okwu eji ama atụ ihe mana ihe ahụ a na-ama atụ ya aharughị ka ihe eji were na-ama atụ ya ọmụmaatụ ka m nye ọmụmaatụ ka ị nwee ike ịghọta ihe m na-ekwu maka ya ọmụmaatụ ya bụ afọ ya ha ka ite mmiri eze nwoke ahụ ha ka ọgụ ịma na eze mmadụ agaghị aharu ka ọgụ kama na ejirili ya maa atụ ya ọ na-egosi gị na eze onye ahụ mere gịnị buru ibu nke ukwuu ọ bụghị na ọ harukwara ka ọgụ ya bụ na egbe okwu na-eme ejiri ya maa atụ ọ daa ụda a na-adị akpanyekarị nnu n'ime ya iji wee mee ka o wee daa ụda tọọ ụtọ nke ọma ya mere ndị a bụ atụmatụ okwu m ga-ewepụta ka m kuzie maka ha e nwekwara atụmatụ okwu ndị ọzọ dị iche iche ọka ahụ mana ndị a bụ ndị m chọrọ ka anyị neba anya n'ime ya daalụ maka isonye anyị daalụ maka okwu niile na ịtụsara anyị okwu nke ị na-emere anyị ana m afụkwa ha ncha obi bụ m sọ aṅụrị ekene m onye ọbụla biko ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na-amasịkwa gị nyere anyị aka tụsaa okwu a ka ndị ọzọ nwee ike ime gịnị fụkwa anyị ndewonụ